Samhlaigh an geimhreadh ach ní mar aithníonn tú inniu é. Ní raibh téamh ann, ní raibh uisce te ann, ní raibh siopa ar an gcúinne, ná bia a cheannófa go héasca. Tá tú i mbaile Slavach, in áit nach bhfuil an geimhreadh ach míchompord, ach bagairt fíor ar an saol. Téann tú amach agus tar éis cúpla nóiméad stopann tú ag mothú do lámha. anáil tú agus mothaíonn tú an t-aer fuar ag dó do scamhóga, agus fós féin caithfidh tú do chuid oibre a dhéanamh. Agus anois an rud is tábhachtaí, ní raibh na daoine seo mar a cheapaimid. Ní raibh siad ina laochra mór finscéalta ó scannáin. Ní raibh siad ina ndaoine 'primitive' ach an oiread. Bhí siad díreach oiriúnata do shaol a bheadh dodhéanta dúinne. Ó óige, d'fhoghlaim siad feidhmiú sa bhfuacht, ocras agus tuirse. Ní raibh rogha acu mar sin d'fhóireadh a corp. Reoigh siad go cnámh, bhí ocras orthu ar feadh laethanta, d'oibrigh siad in ainneoin tinneas. Ba é sin a saol laethúil. Sa scannán seo taispeánfaidh mé duit conas a d'éirigh leo an geimhreadh seo a mhaireachtáil. Conas a théigh siad a dtithe, nuair a bhí adhmad ina chinneadh ar an saol agus ar an mbás. cad a d'ith siad agus conas a stóráil siad bia nuair a bhí gach rud thart timpeall orthu reoite. Conas a bhí a gcuid éadaí, a dtithe agus a saol laethúil in áit nach raibh compord ann. Labhróimid freisin faoin rud ba deacaire, faoin ngalar a scaipeadh go tapa, faoin mbás a bhí ina rud gnáth cé nach raibh sé éasca riamh, agus faoin gcath ar son maireachtála lá i ndiaidh lae. Feicfidh tú nach scéal é seo faoi laochra ó finscéalta, is scéal é faoi ngnáthdhaoine, a rugadh ag amanna nuair a rugadh iad agus a bhí orthu gach rud a dhéanamh chun maireachtáil. Más maith leat an cineál seo atmaisféar agus más mian leat níos mó ábhar den sórt sin ó na céadta bliain dorcha, fág síntiús anois. A bhuíochas le seo ní chailleann tú na scannáin uile, agus tosóidh mo chainéal ag fás. Agus anois téimis isteach i mbaile Slavach sa gheimhreadh. Caibidil 1. Daoine eile ná inniu. Ar dtúis caithfidh tú rud amháin a thuiscint. Bhí na daoine seo difriúil uainn. Ní i dtéarmaí draíocht nó neart osnádurta, bhí siad díreach oiriúnata do shaol nach bhfuil aithne againn air a thuilleadh. Ó óige bhí siad nochta don bhfuacht, ocras agus iarracht. D'fhoghlaim a corp maireachtáil gach lá. Ní raibh rogha acu, mar sin rinne an corp gach rud chun oiriúnú. Bhí siad níos ísle, níos caoile. Ní raibh an oiread sin calraí de dhíth orthu agus atá againn mar ní raibh a saol bunaithe ar mais nó neart a thógáil le haghaidh cuma. Bhí gach fuinneamh luachmhar agus níor úsáideadh é ach amháin le haghaidh an rud a bhí riachtanach i ndáiríre. Is mór an miotas é an pictiúr de laochra móra cumhachtacha. Chun a bheith mór, caithfidh tú go leor a ithe agus scíth a ligean go rialta. Agus is minic nach raibh ceachtar acu acu. Bhí a neart difriúil. Ba é seasmhacht, friotaíocht, an cumas rud éigin a dhéanamh in ainneoin pian, in ainneoin an fuachta, in ainneoin tuirse. Samhlaigh go dtéann tú amach agus tar éis cúpla nóiméad stopann tú ag mothú do mhéara. Don chuid acu níor comhartha é seo filleadh. Ba é an comhartha é go raibh an lá tosaithe. Ní raibh reo go cnámh rud neamhghnách. Ba é an saol laethúil é. Mar an gcéanna le hobair, fiú nuair a bhí an corp ag an teorainn cheana féin, níor stop an tinneas an saol ach an oiread. Casacht. Fiabhras. lag. Bhí sé seo go léir i láthair ach ní raibh sé ina só a luí síos agus a scíth a ligean ar feadh cúpla lá. Má d'fhéadfá éirí, d'oibrigh tú. Agus anseo tagaimid chuig an rud is tábhachtaí. Níor éirigh le gach duine é seo a sheasamh. Bhí níos lú daoine. Ní toisc gur roghnaigh siad é, ach toisc nach raibh go leor acu beo. Bhí an geimhreadh ina roghnú. Mhair na cinn ba láidre, ba mhó a bhí frithsheasmhach agus a raibh beagán áidh orthu. Chuaidh an cuid eile ar iarraidh. Ba rud gnáth é bás. Ní sa chiall go raibh sé neamhshuimiúil. Bhí sé pianmhar, scanrúil. D'fhág sé folúntais. ach ní raibh am ann chun é a stopadh. Ní raibh seachtainí caointe ann, ní raibh aon leithlisiú ón domhan, mar an lá dár gcionn bhí ort éirí, adhmad a thabhairt, aire a thabhairt don bhia, gach rud a dhéanamh ionas nach dtiocfá leat féin leis na daoine nach raibh beo a thuilleadh. Ba shaol an-ghar don dúlra é. agus níl an dúlra go maith ná go dona. Cinnfidh sé díreach cé a éireoidh leis. Caibidil 2. Dóiteán agus adhmad. Más rud é go raibh rud amháin ann gan é níorbh féidir an geimhreadh a mhaireachtáil i mbaile Slavach, b'é an tine é. Ní bia, ní éadaí, ní fiú díon os cionn do chinn, ach an tine. B'é sin a thug teas, a cheadaigh cócaireacht rud ar bith le hithe agus a thug mothú íosta sábháilteachta. Nuair a bhí an fuar agus an dorchadas i réim lasmuigh, gan é d'fhéadfadh an oíche a bheith ina deireadh, ach níor fhan an tine inti féin. Bhí ort é a choimeád agus é a bheathú beagnach gan stad. D'imigh an t-adhmad níos tapúla ná mar a cheapfá. Dá bhrí sin bhí fáil adhmaid mar dhualgas laetúil. Beag beann ar an aimsir, bhí ar dhuine éigin dul go dtí an fhoraois. Sneachta, gaoth, fuar, ní raibh aon cheangal ag seo ar fad. Mura raibh adhmad ann, ní raibh tine ann. Ní raibh sé éasca crainn a ghearradh. Bhí na huirlisí simplí, agus gach buille tua a chasann neart. a bhí gann cheana féin sa gheimreadh. Agus ansin bhí an t-adhmad seo fós le hiompar chuig an mbaile. Minic ar an gcúl, uaireanta á tharraingt ar an sneachta, go mall, céim ar chéim. Ba obair fisiciúil chrua é a chuir tuirse ar dhaoine, ach ní raibh aon éalú uaidh. Ina theannta sin, bhí rud amháin eile. Bhí na háiteanna tine sna tithe an-simplí. De ghnáth, bhí sé ina tine oscailte ar an urlár, gan aon struchtúr forbartha. Thug an tine teas ach ag an am céanna d'ith sé adhmad go mór. Bhí ort píosaí eile a chur leis i gcónaí, mar murach sin, thit an teocht go tapa, agus taobh istigh bhí sé beagnach chomh fuar leis an taobh amuigh. Le himeacht ama, thosaigh an limistéar timpeall an bhaile ag dul i laghad. Chuaigh na crainn is gaire ar iarraidh ar dtús, mar sin bhí ort dul níos faide le haghaidh adhmad. Chiallaigh sé seo níos mó ama lasmuigh den lonnaíocht, níos mó tuirse agus níos mó riosca. Sa gheimreadh ní raibh an foraois ina háit chiúin. Bhí sé éasca a bheith caillte, a bheith caillte, ná gan neart a bheith agat filleadh. Dá bhrí sin, measadh go raibh adhmad níos mó ná amhábhar simplí. Ba luach fíor é, rud a chinntigh maireachtáil. Bhí gach píosa tábhachtach, agus bhí an tine á choinneáil beagnach gan stad. Má chuaigh sé amach, ní raibh sé éasca i gcónaí é a chur ar ais arís sna coinníollacha seo. Agus seo an fadhb, mar nuair a d'imigh an tine, ní raibh an geimhreadh ach fuar a thuilleadh. Bhí sé ina bhagairt nach raibh an duine in ann a sharú a thuilleadh. Caibidil 3, Bia agus Ocras Ní raibh bia sa ngeimhreadh rud soiléir. Ní rachfá chuige nuair a tháinig an t-ocras. Bhí gach rud ag brath ar an méid a d'éirigh leat ullmhú roimh ré sula raibh an geimhreadh tagtha. An raibh rud éigin le hithe ag duine i lár an fhuachta Chinntigh sé sin go minic cheana féin i rith an tsamhraidh agus an fhómhair. Ba iad na taiscí an bunús, go háirithe gránaigh, meáphoill, eorna, seagal, uaireanta coirce. Ó na gránaigh seo, rinneadh leite, a bhí ar cheann de na heilimintí is tábhachtaí den aiste bia. Bhí siad bruite go fada, go minic in uisce, uaireanta, má d'éirigh leo, le bainne. Bhí béile den sórt sin simplí, ach thug sé fuinneamh agus thar aon rud eile, teas. Bhí tábhacht mhór ag baint le bia te sa gheimreadh, mar, cé go raibh sé ar feadh nóiméad, lig sé don chorp mothú go raibh sé ag filleadh chun beatha. Ina theannta sin, bhí glasraí ann, má d'éirigh leat iad a stóráil. Fréamhacha éagsúla, mar raidis nó plandaí fiáine eile, a d'fhéadfaí a thochailt agus a chaomhnú. Stóráiltear cuid acu sa talamh, i bpoill fhuara, áit a ndearna siad níos moille. Ní raibh siad úr, go minic bog nó beagán millte, ach bhí siad fós oiriúnach le hithe. Bhí modhanna caomhnaithe an-tábhachtach. Bhí bia triomaithe, ionas go bhféadfadh sé maireachtáil ar feadh míonna fada. Plandaí triomaithe, luibheanna, uaireanta torthaí má bhí siad ar fáil. Rinneadh picilte ar gach rud a d'fhéadfaí, mar gur lig an coipeadh don bhia maireachtáil níos faide agus gan dul go tapa. Níor rinneadh é seo le haghaidh blais ach as riachtanas. Ba é an smaoineamh ná go mairfeadh rud ar bith go dtí an geimreadh, Má d'éirigh leat feoil a fháil, bhí ort é a shábháil freisin. Chuir triomú os cionn an tine nó stóráil sa bhfuacht ar chumas é a chaomhnú ar feadh níos faide ach ba annamh an feoil. Saothraíodh ainmhithe go príomha le haghaidh bainne, uibheacha nó díreach ionnas go mairfeadh siad leis na daoine. Ba é ainmhí a mharú an rogha dheireanach, mar chiallaigh sé caillteanas foinse bia sa todhchaí. Dá bhrí sin, d'ith siad gach rud a bhí ar fáil. Ní raibh aon áit le roghnú. Más rud é go raibh rud éigin inite, d'ith siad é. Uaireanta, rudaí a mheasfaimis inniu a bheith neamh-inite, bhí siad ina ngnáthchuid den aiste bia ansin. Ní raibh ach rud amháin tábhachtach. An ligeadh sé seo dóibh an lá dár gcionn a mhaireachtáil? Bhí an bia simplí, go minic leatromach, agus thar aon rud eile bhí sé gann. Ní raibh na codanna mór agus d'imigh na taiscí níos tapúla ná mar a bheadh tú ag iarraidh. Dá ghaire a bhí an deireadh an gheimhridh, ba deacra an scéal. Thosaigh daoine ag ithe níos lú agus níos lú, ag sábháil gach píse. Ní raibh an t-ocras rud neamhghnách. Níor tharla sé go tobann agus ní d'imigh sé tar éis aon bhéile amháin. Bhí sé ina chomrádaí leanúnach den gheimhreadh. ciúin, ach i láthair gach lá. D'éirigh an corp leis, ach níor stop sé ag mothú é. Agus seo an rud ba deacra. Ní lá amháin gan bia, ní dhá lá, ach saol le heolas go bhféadfadh an lá amárach a bheith níos measa fós. Caibidil 4. Fiach agus Préadú. Nuair a thosaigh na taiscí ag dul i laghad agus nuair a tháinig an t-ocras níos láidre, rinne daoine iarracht bia a fháil ar bhealach eile. Ceann acu sin ná fiach. Fuaimeann sé cosúil le rud soiléir, ach i ndáirire bhí fiach an gheimhridh deacair, tuirsiúil agus an-chontúirteach. Rinne an sneachta deacair bogadh agus bhí na hainmhithe níos cúramach agus níos deacaire a bhaint amach. D'fhéadfadh gach céim a bheith ina comhartha ar láithreacht an duine. Ina theannta sin, bhí an tuirse agus an fuacht, a thóg neart níos tapúla ná mar is gnách. Bhí fiach ag teastáil foighne, taithí agus ádh. Agus thar aon rud eile, ní raibh gach duine ag déanamh é. Ní raibh sé mar go raibh gach áitritheoir an bhaile ag glacadh bogha agus ag dul go dtí an fhoraois. Níos minice, rinneadh é seo ag daoine roghnaithe, níos taithí. Uaireanta níos dlúithe leis an rialtóir ná leis an bhfoireann, rinneadh fiach ar an méid a bhí ar fáil. Ainmhithe níos lú mar ioraí nó coiníní, uaireanta ainmhithe níos mó, má cheadaigh na coinníollacha é. minic a úsáideadh gaistí agus líonta, a cheadaigh fuinneamh a shábháil, ach fiú iad níor thug siad cinnteacht go raibh rud éigin gafa. Bhí an dlúthacht abhann nó locha ina bhuntáiste mór mar thug sé deis d'iasc. An fadhb ná nach raibh sé seo indéanta i gcónaí sa gheimhreadh. Má reoigh an t-uisce, bhí uaireanta bhí siad á cur le chéile ó chodanna éagsúla, á dheisiú go minic, á thabhairt ar aghaidh má fuair duine bás. Bhí na sraitheanna an-tábhachtach. Cuireadh gach rud a bhí ar fáil ar a chéile chun an seans ar theas a mhéadú. Ba é an fadhb a bhí ann ná go raibh na héadaí seo ag ionsú taise go tapa. Leáigh sneachta ar an corp, tháinig allas le linn obair agus bhí gal ón anáil ag deascadh ar na fabraicí. Rinneadh na héadaí trom, fuar agus míthaitneamhach, agus bhí sé an-deacair iad a thriomú sna coinníollacha sin. Bhí easpa spáis i gcónaí ag an tine, agus bhí an adhmad róluachmhar chun é a úsáid ach amháin chun éadaí a thriomú. agus an rud is tábhachtaí, níor baineadh na héadaí seo díobh beagnach riamh. Chuaigh daoine orthu an lá ar fad agus chodail siad orthu an oíche ar fad. B'é seo an tacar amháin don gheimhreadh ar fad. Má strac rud éigin, cuireadh le chéile é nó ceanglaíodh é. Má bhí sé fliuch Caitheadh ar aghaidh é mar ní raibh aon rogha eile ann. Bhí ar na héadaí oibriú, fiú má bhí siad i riocht dona cheana féin. Ní raibh sláinteachas ann sa domhan sin beagnach ar chor ar bith. Ba annamh a níodh daoine sa gheimhreadh. Bhí an t-uisce reoite, agus bhí gá le hadhmad chun é a théamh. rud a bhí ró-luachmhar chun é a chur amú ar rud éigin mar sin. Dá bhrí sin, ní nigh daoine ach go hannamh ná ní nigh siad ar chor ar bith. Bhí allas, salachar agus boladh rud éigin go hiomlán gnáth agus níor chreid éinne gur fadhb a bhí ann. Ghlac na héadaí gach rud isteach. An deatach ón tine, an taise, boladh ainmhithe, allas bia. Le himeacht ama rinne siad trom, garbh agus sáithe le boladh a bhí mar chuid doscartha den saol sa chathair. Ach in ainneoin sin, rinne siad a bhfeidhm fós. mar gur faoi rud amháin a bhí ann arís, ní faoi chompord, ní faoi ghlanadh, ach faoi mharthain. Fiú má chiallaigh sé sin maireachtáil an gheimridh ar fad in aon éadaí amháin, a raibh beagán cosanta aige ón bhfuacht, ach b'é an t-aon bhac idir an duine agus an fuar. Caibidil 6. Tithe agus foscadh. Ní raibh an teach ina áit chompordach. Ba áit é a bhí le tabhairt ar a laghad cosaint íosta ón bhfuacht, ón ngaoth agus ón rud a bhí lasmuigh, agus go minic ní dhearna sé ach go páirteach. Ba iad na foscadh is simplí ná tithe talún, a bhí leathchurtha isteach sa talamh, clúdaithe le hadhmad agus leis an rud a bhí ar láimh. Chabhraigh an talamh le teas a choinneáil agus chosain sé ón ngaoth. Ach taobh istigh bhí taise, leathdhorchacht agus aer trom. Ní raibh siad seo ina n-áiteanna compordacha le maireachtáil. ach spásanna inar féidir le duine oíche a chur suas. I gcathracha, tógadh botháin adhmaid freisin ó chrainn, séalaithe le cré, láib, uaireanta fiú aoileach, measctha le hábhair éagsúla chun na bearnaí a líonadh. Bhí sé seo go léir chun teas a choinneáil istigh. Ba é an fhadhb ná nach raibh na struchtúir seo séalaithe. Le himeacht ama, scoiltfeadh siad, lobhadh siad, scarfadh siad. Fuair an t-aer fuar bealach isteach ar aon nós. Bhí go leor daoine ina gcónaí i dteach amháin, teaghlaigh iomlána, uaireanta glúnta éagsúla le chéile. Ina theannta sin, bhí ainmhithe go minic. Ní toisc go raibh sé níos compordaí, ach toisc go raibh gach teas breise tábhachtach. Chabhraigh comhlachtaí daoine agus ainmhithe leis an teocht a chothabháil, a bhí íseal ar aon nós, ach níos airde ná lasmigh. Taobh istigh bhí leathdhorchacht agus deatach. Bhí an tine sa lár nó i dtine shimplí agus ní raibh deatach i gcónaí le dul amach. D'ardaigh sé faoin díon, líon sé an spás, agus chuaigh sé isteach sna scamhóga. Bhí na súile ag dó, bhí an t-aer trom, ach níor smaoinigh éinne air. Ba é an rud ba thábhachtaí ná go raibh an tine ag tabhairt teasa. Bhí an t-urlár crua go minic ithreach. Chodail siad gar dá chéile chun teas a chailliúint. Ní raibh leapacha ann sa chiall a thuigeann muid inniu. Bhí fionnadh ann. roinnt leapacha sealadacha. Gach rud socraithe ionas go n-éireadh an oiread teasa agus is lú is féidir. Agus fiú ansin, ní raibh sé te i ndáiriribhe. Níor chosain an teach ón bhfuacht go hiomlán. Níor éascaigh sé ach é a fhulaingt beagán níos éasca, nach raibh an fuacht chomh díreach, nach raibh an ghaoth ag bualadh díreach ar an gcorp. Ba é an teorainn tanaí idir marthain agus an rud a bhí lasmuigh, agus go minic bhí an teorainn sin an-éasca a thrasnú. Caibidil 7. Galar an Gheimhridh. Níor mharaigh an Geimhreadh ach fuacht agus ocras. Go minic mharaigh sé le galar. Bhí colainneacha lagaithe, drochbhiata agus fuaraithe i bhfad níos soghabhálaí do gach rud a d'fhéadfadh tarlú. Sna coinníollacha sin, d'fhéadfadh fiú slaghdán simplí rud éigin i bhfad níos tromchúisí a bheith ann. Casacht, fiabhras, laige, fadhbanna análata. Ba iad seo na rudaí a tharla go minic agus a scaipeadh go tapa. Bhí daoine ina gcónaí gar dá chéile, chodail siad taobh le chéile, análaigh siad an t-aer trom céanna lán de dheatach. Má thosaigh duine amháin ag éirí tinn, bhí sé an-éasca do dhaoine eile tosú ag éirí tinn go luath. Ina theannta sin, bhí easpa bia ceart ann. ní raibh neart ag an gcomhlacht gan fuinneamh chun troid i gcoinne an ghalair. Gach lá ocrais lagaíodh an comhlacht níos mó fós. Agus nuair a bhí duine éigin go hiomlán tuirseach, thóg an galar smacht go tapa. Bhí an chóireáil an-difriúil ná mar atá inniu. Ní raibh dochtúirí ann sa chiall a thuigeann muid. Bhí luibheanna ann, modhanna nádúrtha éagsúla, eolas a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Rinneadh iarracht cabhrú leis an méid a bhí ar fáil, ach bhí an éifeachtúlacht teoranta. Uaireanta chabhraigh sé, uaireanta níor chabhraigh. Bhí creideamh ann freisin. Paidreacha. Deasghnátha. Iarrachtaí an galar a thiomáint ar shiúil ar bhealach a thug ar a laghad beagán dóchais. I saol nach raibh tuiscint iomlán ar an áit a raibh galar ag teacht, bhí rudaí mar sin tábhachtach. Thug siad mothú go raibh rud éigin fós le déanamh. Ba é an rud ba mheasa ná nach raibh an galar ag stopadh an tsaoil. Má bhí duine in ann éirí, go minic lean sé ag obair. Ní toisc go raibh sé ag iarraidh, ach toisc go raibh air. Má stop sé, rinneadh ualach dó do dhaoine eile a bhí ag streachailt cheana féin. agus mura raibh sé in ann éirí, rinne an staid níos deacra fós. Bhí air a bheith aireach air, bia a roinnt, am agus neart a chaitheamh nach raibh ar fáil ar aon nós. I saol ina raibh gach duine ag troid ar son marthain, ba fadhb mhór a bhí ann. Mar sin, bhí an geimhreadh ina thástáil ní hamháin ar neart, ach freisin ar dhíolúine. Cé a raibh comhlacht níos láidre aige, bhí seans níos mó aige maireachtáil. Cé a bhí níos laige, go minic níor mhair sé go dtí an t-earrach. Agus is é sin an fáth go raibh galar an gheimhridh chomh contúirteach, mar ní raibh siad ag obair leo féin. Chuaigh siad le chéile le hocras, fuar, agus tuirse agus le chéile chruthaigh siad rud éigin nach raibh go leor daoine in ann a bhaint amach. Caibidil 8. Bás Maine Neachd Ní raibh bás an gheimhridh i cathair Shlavach rud i bhfad i gcéin nó neamhchoitianta. Ní raibh sé ina ócáid a labhairt faoi le blianta. Bhí sé mar chuid den saol, ag tarlú áit éigin in aice láimhe, ciúin ach tairiseach. Bhí a fhios ag gach duine go bhféadfadh sé teacht am ar bith, agus nach raibh sé i gcónaí indéanta é a sheachaint. Fuair daoine éagsúla bás, is minic leanaí, mar ba iad a gcomhlachtaí an ceann ba laige, agus níor sheas siad an fuacht, an t-ocras, ná an galar. Fuair daoine scothaosta bás a raibh a gcomhlachtaí ró-thuirsithe chun troid a thuilleadh. Fuair daoine tinn bás a bhí ag siúl agus ag obair cúpla lá roimhe sin agus go tobann ní raibh neart acu éirí. Uaireanta ní raibh sé rud amháin ar leith, bhí sé ina mheascán de gach rud. an fuacht, an drochbhia, an tuirse agus an galar a thóg na fórsaí deireanacha ón duine le chéile. Ní chiallaíonn sé sin go raibh daoine ag dul i dtaithí air ar an gcaoí nach raibh sé ag gortú orthu a thuilleadh. Bhí gach bás deacair bhí gach ceann fágtha folamh. Bhí an eagla fíor, mar chonaic gach duine go bhféadfadh sé a bheith ar an duine eile in aice láimhe nó é féin. Ach ní raibh am ann chun stad. Ní raibh aon deis ann chun caoineadh ar feadh i bhfad. Níor thug an geimhreadh na deiseanna sin. An lá dár gcionn, bhí sé riachtanach éirí agus an rud a bhí riachtanach a dhéanamh. Bhí sé riachtanach adhmad a thabhairt, bia a ullmhú, aire a thabhairt don tine. Níor stop an saol, fiú má chaill duine grá amháin. mar má stop duine éigin, má lig sé dó féin a bheith lag ar feadh i bhfad, d'fhéadfadh sé féin gan maireachtáil. Ba é sin an réaltacht bhrúidiúil ina raibh gach lá ag teastáil gníomh, beag beann ar an méid a tharla roimhe seo. Ní raibh adhlacadh simplí ach an oiread. Bhí an talamh reoite crua mar chloch, mar sin bhí gá le hiarracht mhór chun uaigh a thochailt. Uaireanta thóg sé fada. Uaireanta bhí gá le bealaí eile a aimsiú. B'é sin tasc eile eile a bhí le déanamh in ainneoin na tuirse agus an fhuachta. Mar sin, bhí an bás i láthair ní hamháin ag an nóiméad a d'imigh sé. Bhí sé i láthair sa smaointeoireacht laethúil, sa chaoi a ndearna daoine cinntí, sa chaoi a sábháil siad bia, sa chaoi a raibh siad ag obair, sa chaoi a raibh siad ag breathnú ar a chéile. Bhí a fhios ag gach duine go raibh an teorainn idir beatha agus bás tanaí. go bhféadfadh aon bhotún amháin, aon lá níos measa amháin, aon ghalar amháin gach rud a chríochnú. Agus is é sin an rud ba mhó a bhí ag cur as dó. Ní an bás féin, ach a ghaire, an tuiscint go raibh sé díreach in aice láimhe, agus nach raibh sé i gcónaí indéanta é a sheachaint. Agus in ainneoin seo ar fad, lean an saol ar aghaidh, mar ní raibh aon rogha eile ann, mar bhí ar gach duine a theastaigh a mhaireachtáil dul ar aghaidh, fiú má d'fhág siad rud éigin taobh thiar dóibh. Caibidil 9. Corrdhuine. Ní raibh duine amháin in ann an gheimhridh a mhaireachtáil ina aonar. B'é sin an fhírinne bhunúsach an domhain sin. Fiú má bhí duine láidir, díolúine agus taithí, ag deireadh an lae ní raibh neart, bia ná ádh simplí aige. Ba mhinic a bhí uaigneas an gheimhridh ina dheireadh mall. Sin é an fáth gur fhan daoine le chéile. Ní raibh an pobal ina rogha ná rud éigin a tháinig ach ó nasc teaghlaigh. Ba ghá é. Bhí ról ag gach duine sa chathair agus bhí gach duine ag teastáil. Chuaigh cuid acu ar adhmad, bhí daoine eile ag ullmú bia, bhí duine éigin ag faire ar an tine. bhí duine éigin ag tabhairt aire d'ainmhithe. Bhí fiú na gníomhartha is simplí tábhachtach, mar bhí gach rud ceangailte le chéile. Mura raibh duine éigin ag tabhairt adhmad, laghdaigh an tine. Má laghdaigh an tine, rinneadh fuar é agus bhí sé níos deacra bia a chócaráil. Mura raibh bia ann, chaill daoine neart. Ba shlabhra é a bhí le feidhmiú gan stad. Sin é an fáth go raibh gach lá ina iarracht chomhchoiteann. Fiú mura raibh gach duine ag déanamh an rud céanna, bhí roinnt mar chuid den saol seo. Bia, am, obair. Má bhí níos mó ag duine éigin, chabhraigh sé go minic le daoine eile, mar bhí a fhios aige go bhféadfadh sé féin cabhair a bheith ag teastáil uaidh amárach. Ní raibh sé seo ach ceist de chineáltas, bhí sé ina fhoirm de chosaint don todhchaí. D'oibrigh an pobal is fearr nuair nach raibh aon duine fágtha ina aonar. Ach ní chiallaíonn sé sin go raibh sé ciúin. D'fhéadfadh an geimhreadh na rudaí is measa a tharraingt amach as daoine. Ní raibh mórán roghanna cosanta ag duine sna dálaí sin. Ba é an rud ba uafáisí ná go bhféadfadh an bhagairt teacht go tobann. San oíche, nuair a bhí gach duine tuirseach, nó ag breacadh an lae, nuair a bhí an tine ag dul i laige agus an airdeall ag titim. Ba leor nóiméad amháin de mhí-aire. Sin é an fáth gur coinníodh ainmhithe feirme chomh gar agus ab fhéidir do dhaoine. Go minic sna seomraí céanna nó díreach in aice leo. ní amháin ar mhaithe le teas, ach freisin ar mhaithe le sábháilteacht. Bhí gach bó, gach sicín, gach gabhar, tábhachtach. Ciallaíonn a gcaillteanas níos lú bia, níos lú seansanna maireachtála. Bhí ar dhaoine a bheith aireach. Éisteacht. Breathnú. Freagairt. Uaireanta ba leor fuaim ón taobh amuigh chun go n-éireodh gach duine suas, mar bhí a fhios ag gach duine go bhféadfadh rud éigin a bheith ag druidim. Rinne an geimhreadh gach rud níos brúidiúla. Bhí ainmhithe níos éadóchasach agus daoine níos tuirseach. agus is i ndálaí den tsórt sin a tharla cruinnithe nach dtarlódh de ghnáth. Ní raibh sé seo ina chomhrac ar son críche, bhí sé ina chomhrac ar son marthanais. Agus ar an dá thaobh ní raibh aon spás do bhotúin. Caibidil 11. deasghnátha agus creideamh sa gheimhreadh. Bhí an geimhreadh ina am nach bhféadfaí a rialú. Níor bhféidir é a stopadh, a luasú ná a thuar cathain a chríochnódh sé i ndáirire. Do dhaoine a bhí ina gcónaí chomh gar don dúlra, Bhí brí amháin leis sin. Bhí rud éigin a aimsiú a thabharfadh beagán mothúchán sábháilteachta, agus ba é an creideamh an rud sin. Chreid na Slavs nach raibh an domhan ag críochnú leis an méid a bhí le feiceáil, go raibh fórsaí thart orthu nach dtuigfidís, ach a raibh tionchar acu ar a saol. Sa gheimhreadh bhí sé seo níos mó fós. Na hoícheanta fada, an tost, an dorchadas agus an bhagairt leanúnach a rinne sé éasca a chreidiúint nach raibh siad ina n-aonar. Sna huaireanta sin tháinig deasghnátha, gníomhartha simplí, minic a athdhéantar, a bhí dírithe ar chosaint, suaimhneas agus dóchas a thabhairt. Tugadh íobairtí beaga, fágadh bia, cuireadh iarrataí ar chosaint an tí agus an teaghlaigh. Ní toisc go raibh cinnteacht ag duine ar bith go n-oibreann sé, ach toisc gurbh é sin an t-aon rud a d'fhéadfaí a dhéanamh. Bhí brí speisialta leis an tine. Ní amháin gur thug sé teas, ach bhí sé freisin ina shiombail den saol agus den chosaint. Coinníodh é ní hamháin ar chúiseanna praiticiúla, ach freisin ar an gcreideamh go raibh a láithreacht ag tiomáint amach an oilc. Bhí tine ag dul as dó níos mó ná fadhb. Ba dhroch-chomhartha é. Chreid daoine freisin i gcréatúir éagsúla agus i láithreachtaí, go raibh an foraois neamhfholamh, go bhféadfadh rud éigin a bheith ag gluaiseacht idir na crainn san oíche, go raibh rudaí ann nach fearr a fheiceáil ná a bhealach. Sin é an fáth gur sheachain siad dul amach tar éis dorcha gan gá. Bhí tost na hoíche, rud éigin a éisteadh leis agus a raibh beagán eagla air. Sna dálaí sin Bhí ról mór ag daoine a raibh eolas acu ar luibheanna, deasghnátha agus creideamh. Ba iad sin a chuidigh le daoine eile déileáil le faitíos, tinneas agus éiginnteacht. Níorbh fhéidir leo i gcónaí rud ar bith a athrú. ach thug siad mothú go raibh duine éigin eile ag iarraidh é a rialú. Ní raibh deasghnátha ach creideamh. Bhí siad freisin ina mbealach chun an domhan a ordú, a bhí chaotach agus contúirteach. Thug siad struchtúr do dhaoine, mothú go raibh rud éigin ag brath orthu. Fiú mura raibh ann ach samhlaíocht. Mar nuair nach bhfuil smacht agat ar an bhfuacht, ar an ocras agus ar an mbás, tosaíonn tú á lorg é in áit ar bith eile. Agus is é sin an fáth gur mó an creideamh sa gheimhreadh ná riamh, mar sa domhan ina bhféadfadh gach rud a chríochnú ag am ar bith, bhí an dóchas ar cheann de na rudaí beaga amháin a choinnigh daoine beo i ndáirire. Caibidil 12. Dóchas an Earraigh. Ní raibh deireadh leis an ngeimreadh. Ar a laghad sin a bhí le feiceáil ag daoine a bhí á mhaireachtáil lá i ndiaidh lae. Bhí gach maidin mar an gcéanna. sioc, tuirse, níos lú bia ná inné agus an cheist leanúnach sa cheann, cé chomh fada a mhairfidh sé seo? Ní raibh féilirí ann, ní raibh aon chomhaireamh cruinn laethanta ann, ní raibh ann ach breathnú. Fad an lae, iompar ainmhithe, athruithe san aer. D'fhéach daoine ar na comharthaí is lú agus rinne siad iarracht rud amháin a léamh astu. An bhfuil an geimhreadh ag tosú ag ligean? Bhí an dóchas ar an earrach rud a choinnigh beo iad. Mar mura raibh sé ann, chaill gach rud a bhrí. Gach lá de chomhrac, gach iarracht, gach oíche a chaitear sa bhfuacht, bhí orthu a bheith ag dul i dtreo rud éigin. I dtreo an ama, nuair a éireodh sé níos teo, nuair a bheadh bia ann, nuair a éireodh an saol beagán níos éasca arís. ach dá fhaide a mhair an geimhreadh, ba deacaire a chreidiúint ann. Bhí na soláthairtí ag dul i laghad, bhí daoine ag éirí níos tanaí, bhí galair ag bailiú a gcuid íobartach. Gach seachtain a chuaigh thart, bhí níos deacaire ná an ceann roimhe sin. agus is ag an am sin a bhí an dóchas is tábhachtaí agus ag an am céanna is deacaire a choinneáil. Uaireanta bhí na chéad chomharthaí athraithe le feiceáil beagán níos faide an lá beagán níos teo an t-aer, fuaimeanna nach raibh le cloisteáil roimhe seo. Ba rudaí beaga iad seo ach bhí brí ollmhór leo. Thug siad mothú nach raibh sé seo ag maireachtáil go deo. Éinne a tháinig slán, d'fhág siad an geimhreadh athraithe. níos tanaí go fisiciúil, ach taithí acu. Bhí a fhios acu cad a bhí agus cad nach raibh. Bhí a fhios acu cé mhéad eile a d'fhéadfaidís a sheasamh. Agus bhí a fhios acu freisin go dtiocfadh an geimhreadh arís, mar ní raibh sé seo ina thástáil aonuaire, bhí sé ina thimthriall. agus is é sin an fáth gur thosaigh gach duine a tháinig slán go dtí an t-earrach arís. Bailiú, ullmhú, pleanáil, mar go raibh an smaoineamh céanna i gcónaí taobh thiar dá gceann. Tiocfaidh an geimreadh ar ais agus déanfaidh sé tástáil arís cé a éireoidh leis. Mar sin, ag cur gach rud le chéile, ní raibh an Geimhreadh i gCaisleán Slavach ach tréimhse dheacair. Ba thréimhse é a rinne tástáil ar dhuine i ngach gné is féidir, go fisiciúil, go meabhrach, ach freisin mar chuid den phobal. Ní raibh sé ina chomhrac aon lae. Ba rialadh fada, mhall ar bheartanas é, ina bhféadfadh gach botún a bheith costasach. Ní raibh na daoine seo osnádúrtha. Ní raibh siad ina laochra ó finscéalta nach raibh mothú pian ná fuar orthu. Mhothaigh siad gach rud díreach mar a dhéanaimidne. Bhí siad ag reo, ag ocras, ag tinn agus ag eagla. Ba é an difríocht ná nach raibh rogha acu. Bhí orthu éirí agus a gcuid oibre a dhéanamh. Fiú nuair a dúirt an corp stop a chur leis, bhí an tine mar shaol dóibh. Bhí adhmad níos luachmhaire ná aon rud. Bhí bia neamhchinnte, go minic neamhleor, agus bhí an t-ocras rud éigin a bhí le dul i dtaithí air. ní raibh seilg rathúil agus bhí feirmeoireacht níos mó ná urrús don todhchaí ná foinse feola laethúil. Chosain éadaí, ach go dtí pointe áirithe. Thug tithe foscadh, ach ní teas sa chiall a thuigimid inniu. Scaipeadh galair go tapa, agus bhí cóireáil teoranta do na rudaí a thug an dúlra agus an creideamh. Bhí an bás i láthair gach lá. Gar, réadúil, gan aon achar. Agus in ainneoin seo go léir, choinnigh daoine le chéile. Ba é an comhar an t-aon seans chun maireachtáil. Gan é bhí gach duine fágtha ina n-aonar. Agus is annamh a chríochnaigh sin go maith sna dálaí sin. Ina theannta sin, bhí domhan ann nach bhféadfaí a fheiceáil ná a mhíniú, creidimh, deasghnatha, iarrachtaí a thuiscint, cad a bhí ag tarlú thart orthu. Thug sé seo go léir mothú go raibh rud éigin níos mó ann ná an chaos seo, nach raibh gach rud ag brath ar seans. Agus ag an deireadh bhí an dóchas ann. Dóchas an Earraigh. ar laethanta níos teo, ar nóiméid nuair a ligfeadh an saol beagán. Lig sé seo dóibh leanúint ar aghaidh nuair a theip ar gach rud eile. Agus b'fhéidir gur e sin an rud is tábhachtaí. Ní hé go raibh siad níos láidre, ach gur fhéad siad níos mó a sheasamh. Mar ní raibh an saol in ann den sórt sin, faoi bheith ar an duine is fearr. Bhí sé faoi mhaireachtáil an lá eile. Agus fós ceann amháin. Agus fós ceann amháin. Go dtí go dtiocfadh an t-earrach. Más mian leat tuilleadh scéalta den sórt sin agus dul níos doimhne fós isteach sa mhéid a bhí an saol i ndáirire san am atá thart, fág síntiús anois. Buíochas leis sin, ní chaillfidh tú ábhar eile.